mu nyengo imeneyi ya mafuta ngambwingambwi mu usogoleri wa purezidenti chakwera ndi maminisitasi ache onse onama choyambirira ndikakuthokozeni amalawi nonse amene mmapempherera dzikoli akhristu nonse asilamu nonse amene timapemphererana wina ndi nzache ndikakuthokozeni amalawi akunja kwa dziko lino mutamva kunena kuti ine ndili ndi dandaulo la munthu wina amene sindikufuna kumutchula dzina chifukwa cha maloya amene andichitira advise kuti munthu ameneyi akugwiritsa facebook account yanga ya feki ndikumalemba zinthu kumatukwana atsogoleri osiyanasiyana kumakhala ngati ndi ineyo anthu akufuna kwabwino anthu ena kukhala pansi kundipempherera ine, kundipangira ine meeting kuti chofukukacho chifukuke, lero chilungamo chadziwika, kunena kuti Facebook account ija ya Bon Kalindo the DC si yanga, ndi ya munthu wina wa kuboma amene amadya kuboma, amene amatumidwa ndi aboma, kutereko zonse zija mmalemba zija kumutukwana Bakili Muluzi, kumutukwana Joyce Banda, kumutukwana Peter Mutharika, kuwatukwana atsogoleri osiyanasiyana, kuwatukwana a Kabambe, kuwatukwana a Chisale, kuwatukwana Gertrude Mutharika, kuwatukwana Mai Kaliati, Kuteroko zoona unali uli iweyo? Mulungu alemekezeke ndipo kumwamba kudyere nyama. Paziko lapansi palibe chinsisi, munthu ukaulukauluka umayenera uziyang'ana kotulukira zuwa. Ndi chifukwa chake amanena kuti mbalame ingatani ingatani ingauluke makilomitazi otani imatera. Lero chilungamo chadziwika. ndikupepeseni abakili muluzi ndikupepeseni amayi joyce banda ndikupepeseni a peter mutharika ndikupepeseni ana malomba a chisale ndikupepeseni nonse a kabambe ndipepese onse a kaliati ndipepese chifukwa cha zimene mwakumana nazo zimene zinkaoneka pa zulolo ngati ndi ine amene ndikulemba koma munthu ine mulungu anandidalisa kusukulu kokha standard 1 ndinalowa ndimatha kuzindikira olo kachizungu kena kake ndimakhoza kulemba bwinobwino koma anthu ankaona ngati ndi ine ngakhale olo ndikanazisasa matope motani anthu ambiri simukanakhulupirira koma mulungu ndi wazatheka bwanji lero chilungamo chadziwika ndipo woyipayo wadziwika amene sindikutchulanso zina ayi chifukwa ndilibe naye ntchito koma mulungu agwira naye ntchito mokwanira ndipo maloya andiwuza kuti izi ndisalankhule kwambiri chifukwa mulungu ndi mulungu dziko lano lapansi ndi dziko laling'ono kwambiri ngakhale ena amaliona ngati ndi lalikulu izi titengerepo phunziro makamakanso inu atsogoleri amene mukuyendetsa dziko lino kunena kuti kuyendetsa dziko mwa matama ndi maboza kunama zotsatira zake ndi izi mafuta ngambwingambwi munkapangatu matama dzana lija ku nsanje pakana ma press ups mkati ndikumanena kuti inu ndinu dolo pakana ndikukochana ndi ena ake ndikupanga ndikuzutsa chilaila ndi chi sitima chakalekale lero ndi icho chaphochokera ku nokuma icho chinagwamo munjanjimo ma expert akulephera kuti achizutse Chisitima chakalecho kuti chibwerere mu njanji chinavutamo ndipo chinagwa chinakakamira kunokumako. Thamangani abale muzaone aku Nsanje aja mukanamizidwa kuti sitima yanyamula mafuta inanyamula molasesi chalakwe ndipo mwana umaziwa kujambulisa umaziwa mapozi kupita kuja ndi kusogolo kwa sitima kuja ndi mkazako kujambulisa kumene kujako utanyamula mikono yako mmwamba kuti amalawi agome osadziwa kuti umazikonya wekha mulungu akangokuyang'ana kuti iwe okhala mtsogoleri usamaname koma ne mafuta alikotu mizere mizere yochuluka mizere kufika kufika kusalima mafuta kulibe kufika kumangochi mafuta kulibe kufika ku Likoma uko ndiye usanene mpwanga, ku Chitipa ndi kale ndi kale amafikako mafutawo mwina akakhala kuti mwina Mulungu asuzumira windo la kumeneko. Matama sikanthu. Anthu ankakuwuzani kunena kuti abwana anthu mukuwatenga kupita nawo ku Ungawa. Kodi mafumuwa akukapanga chani? Achipaniwa akukapanga chani? Nanga awa mukuwatenga ma activist awa? Nanga anthu awo mukuwagula muchokera mu zipani zina? Ku Unga akukalankhulako statement? Kuwafunsa afumu ena ochokera dera la kwathuku kuti kumeneko munapita kukatana? Ali anangatitenga anangatitenga basi ndikumangatipasa ndalama lerotu ndi izi maphwando aja mukapanga inu aja muli kuunga ku america mukudya mmarestaurant mukumanena kuti sitibwerera boma ndi lomweli sitibwerera ifeyo ndipo ife sitingalephere kudya mukudya machipisi anu kumene kudya ndi mahule anu zibwenzi zanu mutaba iba ndalama ulendo nazo kuunga zosatira zache ndi izi Sinje wati nkanena komatu amwene zinthu zina umangoona utaziyamba ndipo upulezidenti ndi ukapolo kwambiri chifukwa olo kuti upite ku blantyre amangokutenga anzako kukangokunjika kusanjika ndi kukusekera upite olo ku america ku britain amangokutenga kwakusiya mu hotelo iwe ndikumakhala wekha amene amanjoya ndi wokuperekezawo achief of staff ndi amene amanjoya Panopa ndalama zaphweka koopsa ku Malawi. Anthu angooba ma company awo a fake, angooba mu state house mu. Lerotu ndi izi, ana anzanu ndi awa akubwezedwa, akubwezedwa kunja chifukwa cha passport ya fake. Dziko la Malawi dziko lomvetsa chisoni, dziko la adzatenge limene limaoneka ngati lili ndi atsogoleri anzeru koma onse ndi amanyaka okhaokha amene cholinga chawo angofuna kuti aziba. Amene alimo ndi mtima wofuna kus- ku- kuthandiza anthu ndi ochepa, amene amafa- amakhala ndi mtima wokamangira anthu kumuzi nyumba oma- okathandiza anthu amene akufa ndi njala amene amathandiza ana a sukulu ndi ochepa koma ena ife tatanganidwa tatanganidwa kuba makobiri lerotu ndi izi kapetro ndi kadizilo mafuta ngambwingambwi iya ayi tithokoze inu anzathu amene mwayandikana ndi ndi kubomako makamaka inu a mcp ayi magalimoto anu tu ndiye mukuthira mafuta ayi koma wene inu sanje sanje sanje kuiona janjiyo ya 1949 ndikumanena kuti ifeyo chakwera delivers chakwera delivers asogoleri onama asogoleri ankhanza alipo sotu ena mmadipatimentimu ankhanza alimo amene cholinga chawo ndikuzunza amalawi alimo ankhanza tapitani ku blantyre city council mukaone muchoke pa ujeni apo pa kandodo corner shop mupite uku kunali skyways uku kumatchedwa angoni land kumeneko akuluakulu a blantyre city kuphatikizapo mameya aba malo a anthu kumeneko kwa anthu okuti anagula 28 years ago apita kumenekuja ndikukagawanagawanako maploti ndikuwasiya anthu manja ali pakhosi kuba kopanda nako manyazi angoni land kumenekoko koditu nkhani ya malo muno mmalawi siku lina lache siku lina izapumphuka ndipo kuzachitika chiwawa choopsa asogoleri inuyo amene muli mboma amene mukutuma anyamata anu makadeti anu amene mukuona ngati ndiomenya ndikumakalanda anthu malo osiyanasiyana kumenekuku angoni land kwabedwa malo kuchokera ku blantyre city assembly kwa maofficials, maofficials aba malo a anthu osalakwa kupita kusite kuti munthu akachite formalize malo ache kumamukaniza kuti iye ayi nthawi sinakwane nthawi sinakwane koma mukugawana mapuloti mwabera kumeneko mayi ena malo awo ana- anagulana ndi amuna awo 30 years ago mapepala alipo ana akula kumeneko akusowa kokhala koma ati meya wina meya wina wache wakaba malo kumenekoko ndikumaanamiza anthu kumeneko kuti anagula malo 65000 koditu nkhanzazitu nkhanzazi sizinasowe sizinasowe malo pena paliponse pali nkhanza anthu akuvutika kwambiri muno mmalawi tinakambapo nkhani ya kudunduzu koko ku- kunzuzu ku Mdu- dunduzu msiro tinakambapo za ku, uh, kumatindi kukambapo za ku gdc kunena kuti anthu akuzunzika amalawi housing anama ndikukapanga mapepala kukhala ngati ati ndikuchita backdate madeti kumanama kuti malowo ndi awo ndi aja akumatindi munachosa kunena kuti mufuna muwapase compensation chimodzimodzinso akudunduzu ndikupempheni amalawi osamalola zopusa osalola munthu wina kuti akakuphereni ufulu wanu inu akudunduzu bwererani ndinakupemphani mubwerere pamalo panu anthu awawa ndi mamafiya afuna azikuberani Koditu sizinasiyetu malotu iya kwina kulikonse amene ali olemera amene ali connected ndi chakwera panopa afika pa size yomati azizunza anthu akakhala ku polisiku nde angomanga wina aliyense kumanga wina aliyense olo osalakwa amene ali olakwawo ndi amene akusiyidwa kunja kwa ndende koma amene ali osalakwa ndi amene akumangidwa ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti leroli ngakhale polisi yathu yafika po pozunguza mutu kuti kodi abale tipanga bwanji ngakhale apolisiwo ogwira ntchitowo akumachita kumamuopa OC wawo kumachita kumamuopa SCO wawo kulitu ma station officers ankhanza tapitani pa chikwawa pa chikwawa polisi pali SO wankhanza kwambiri akuzuza anthu ache anthu aja akugwirira ntchito ko- akangofika bwanaja kumakhala ngati mmene amapangira ana akamaona bambo wankhanza nyumba aliyense kuthawira kuchipinda kumakagona m'malo moti kuti azicheza ndi adadi awo ziko ili mwalitola koopsa apolisi akuzunzika azunzike ku salary azunzike kuma- ku malipiro amene salareyo azunzike ku maalawansi kaye kaye izi za- za- zo- zopita zikagwira ntchito ganyozi apolisi akudulidwa ndalama kungopita kukagwira ntchito ya private ndiye kuti kumene koko ukamabwera kuziwe kuti ndalama imeneyo hafu ndi yako hafu ndi ya abwana and panopa ndiye ndi christmas ikubwerayi mungowadula ndalama kumangowadula ati za christmas koma ngati kuli institution imene imakonda maphwando ndiye ndi ku polisi simudzadya poison tsiku lina inu mmakonda tu maphwando kwambiri christmas kunena kuti kodi christmas iyi mmayikondwerera ndinu nokha Nanga popeza mkatimonso muli ena Asilamu amene amangokhulupirira kuti Yesu anali mneneri koma za Khrisimasi samatani, samapanga nawo, iwo aja ali ndi ma celebration awo a Muhammad, kodi amene aja mmaadula ndalama chifukwa chani? Amakadya nawo Khrisimasi? Muzipanga manyazi, IG wamtundu wanji osawalangiza anthu ache kuti tazipangani zinazi at least following the order. Koma mungopanga zinthu zachisawawa basi kumaadula anthu ndalama yawo yochepa kale, mulibe chisoni? Mulibe chisoni? basi zimene akupanga president inunso ana mukusatira mbuyomu president naye eh, nayenso wokuba maministers wokuba inunso apolisi wokuba ndiye ati ammange nzache pamenepo ni ndani M- mulungu tu amalikonda ziko ili zinsisi zina ndi zina zayamba kufumbuka ndipo siku lache ndi limodzi ndi chifukwa chake mukuti mukapanga ichi mungogwidwa kupanga ichi mungogwidwa ndikukhulupirira kuti masankho akubwerawa mulungu ndi amene ati asogolere nawonso awa a utm angokanganako aliyense angofuna upulezidenti koma abale chuma cha masiye chuma cha masiye inu chimatha ngati ujeni ngati njenjete ndithu asa inu mastandards amene anali ndi malemu chilima ajawo ndi inu nomwe mfuna upulezidenti ma president okhawo kaya akwanako 27 ku, ku utm ndi chifukwa chake timanena kuti amayi amayi mere chilima this is the right hour muzachita regret ndipo amene akukulangizani kuti musatenge nawo mbali pofuna kusunga legacy ya mamuna wanu muziwe kuti munthu ameneyo samakukondani anthu onse aja amene ankanena kuti skc skc ine ndizafera ameneyi onse aja anatembenuka akupanga zawo kuwaona ena akulankhula mwa matama kuti awa ndalama analibe awa anzanga ndi ine ndalama azitenga kuti ndi mmene limayendera ziko amayi musanamizidwe katengeni chuma ichichi chuma cha mamuna anu izitu ndimanena time and again ndipo mukanadziwa zimene akulankhula amalawi kunja uko mmene akukufunirani hmm. amanena ndi zoona kunena kuti chimanga chimalola opanda mano sapoti imene ili ndi mere chilima kunja uko ndi sapoti yoopsa kwambiri koma andale sitimaona